chikadzati stay tuned ma guy ndibweranso ndi update ina timakhala nde kuti ifeyo tikutanthauzaditu kuti tibweranso ndi update ina kuti tidzakupatseni tabweranso tu ndi ya a moses kunkuyu kunena kuti kodi iwowo akuti mlandu wawo ndi otani Chabwino kuchokatu ku polisi kumeneko akunena kutitu a Moses Kunkuyu nkhani yake ndi yonena kuti amafunatu ndekuti kuyambitsa zisokonezo m'dziko munomu pa zimene adalankhula. Adalankhula kutino? Mukabwereratu ndekutino ma week apitawo tinakupatsani ma update okhuzana ndi maliro a Madalitso Kazombo ndipono tinabweretsanso update ina yonena kuti atatenga thupi la Madalitso Kazombo analichotsa ndekutino ku tchalitchi chimenecho cha Lingadzi CCAP ndikulipititsa ku headquarters, likulu la chipani cha Malawi Congress Party, ndipo kumene kuja kunali anthu kuyankhula za ndale mpakana a Moses Kunkuyu ananena kuti iwo atenganatu ndi anyamata kuchipaniko ndikupita ndekutino kaya kukamenya mademo kaya kukaphwanya khothi zikakhala motani, Kuti Chimwendo Banda akatuluke? Ayi kumangoyankhula ee tidateretu motere tatiyeni tionere limodzi kenako tikatero tipitiriza nkhaniyi tikuti akuti nzotani?
Ndikukamba ichi chifukwa chani? Chifukwa ngakhale mmene imayendera ndondomeko ya malamulo kuti kamutchajeni munthu mumulozere mlandu wake chimenecho sichidachitike. Tsono nkumangoti tidamva zoti uli ndi khate tamulozerani chilonda cha khate. Ife kusesa ngati chipani pa Monday tisesera pano. Popeza kosesako mmati ayi titume awa kauzeni afumu kuti mwina abweretse a Namulondola adzatigwire ufitiwu. Ifeyo timati pa Monday tipita kwa nduna zawo za afumu. Kumeneko tikawauza kuti ayi ngati khate mwalipeza yambani kupereka treatment koma ngati khate simunalione tibwezereni akalime kunjaku nkwamvula. Ngakhale kuti feterezayo kulibe tikazionera komweko. Koma yambani mwatibwezera ngati simudamulozere chilonda cha khate kapena ayi pangani changu. Mtengereni ku bwalo mukamulozere kuti kulakwa kuja ndi uku, malamulo amayenda mwa mtundu umenewo.
Chabwino, mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi, akutitu iwowo ndi zonena kuti apangana ndithu, apangana osati apangana, apangana zonena kuti adzanyamulana onse nthawi yosesa ndithu maliro a Kazombo ku headquarters ya mcp wautali kupita komweko ku khoti komweko kapena ku Maula komweko, kuti wathuyu mtulutseni ngati alibe mumtulutse ameneyu adzikalima nthawi ya mvula ino mupanga bwanji kodi mtulutseni alibe mlandu ndipono tikakamkakamiza zoti ameneyo atuluke ngati simumutulutsa lero ndi lero mutchajeni lero kutino belo yake itani ituluke lero ndi lero Eya, ndipo tinkanena kuti inu tidzakupatsanitu kutino akapanga zotani amenewa Monday lo likafika. Monday lija linafikadi ndipo tinakupatsani update kunena kuti anatulutsa chi flyer no. Kunali nde kuti kutani, kugawana mmageti mmagulu awo a mcp. Hey! Ameneyo tipita nde kuti tizakumane ku headquarters tonse chani chani tikapange mwambo no tizanyamuke tikamutuluse Chimwendo Banda komanso nde kuti chani zambirimbiri. Kenako anakhasula akubanja la Chimwendo Banda atapempha kuti, Chonde chonde, mokupemphani kuchipani, munthu ngwathu uyu, musamkalasirenso ndekutino makala amoto ena iyayi. Ali kale kumoto uko musamkalasire makala amoto ena chonde. Zimenezo ayi. Ngati mufuna mudzingompempherera mumtima mwanu kumamuyikiza m'mapemphero kuti kumene kujako akhale ndi mphamvu zonena kuti akwanitse kukhalanso tsiku lina. Asapezeke zoti waphwanyikaphwanyika iyayi, mpakana nkupezeka kutino waluza chikhulupiriro chake chonse kuti akhoza kuzatuluka kumeneko. Muzimupempherera osati muzipita kutino mukaphwanye makhothi kapena mukamutulutse ku maula azanizani. And tinkapanga condemn kuna kuti imeneyo ndi move yopoira kwambiri. Mukapita kuti mukaphwanye khothi mutibwezeretsa m'mbuyo. Ndekuti tizayambenso kumanganso khothi. Mukapitanso ndekuti muphwanya malamulo ena mukatapidwa. Ndi zimenezizi leroli si awawa atapidwawa? Akuti akuwafunsatu mafunso kumeneko. Nde kuti ku Area 30 ko akawafunsafunsa mafunso n'kuona kuti owoo apa zumveka ngati kuti chani chani, thya, basitu ndiye kuti akhala akuwasunga kumeneko mpakana kumafikira kumapita nawo ku court. Koma ngatinso ndiye kuti aone kuti iyayi ndi mmene ayankhira mafunso chani chani zikuoneka ngati kuti munthu chani, mwina akhoza kum'tulutsa who knows? Komano pajatu kumadziwatu zoti amati akam'tulutsa n'kum'manganso. Akamtulutsa akamafika pa gate nkummanganso eya pamenepo ndimawerengatu kuteko comment ya ena amene mmatsatira Justin Tech Malawi Trends akuti eya apa ndiye tsopano polisi mukuigwira ntchitoyi bwino zikutanthauza kunena kuti black box ijayi funso loyambirira likayenera likakhale limenelo ee anthu ambiribe kumayembekeza choncho kuti kodi black box inayenda bwanji ee sinanga adadzakambako nthawi imeneja kuna kuti iya black box chani chani a Kunkuyu nthawi imeneyotu za ngozi zija za a Chilima tikuyembekezera zoona funso limenelo likabwerako iya akuti mlandu wake ndi wonena kuti iwowo akuwaganizira kuti ama- anakayambitsa ziwawa nde kumeneko nkuphwanya malamulo kumeneko akakafunsa bwinobwino ndekuti kaya apita ku khoti ngati ndekuti ngosapanga mwinaso ngati aone kuti no mulanduwo sukufikirapo eh? ndekuti akhoza kupezeka zoti mwina atulutsa komano mukuziwa kale kuti akatulutsa akumamangaso akumasakaso iyaya amusakasotu Chimwendo Banda kuti ammangeso mwayiona imeneyo Akumati akawatulutsa akumawamanganso, ngati azikwanje aja amene amapangira n'kukatchajanso mlandu wina. Mwina akawamanga akawatulutsa, ngati angawatulutse mwinanso tidzamva zoti awamanganso n'kumakapezeka zoti no akafunsidwa zina ndi zina zimene mulingalira makosana. Kayatu koma tizionera limodzi, inuyo stay tuned always zimene tikumanenera kuti no tikhala tikumakupatsani chifukwa chake tikanena kuti no tibwera tikumakhala ndekuti tikumabweradi ndi ma update wo and sitingapezeko zonena kuti no takupangani let down inuyo simungayende nokha yayi muzakhalabe mukuyenda ndi Justin Tech pa mbali panupo kumakupasani zomwe zikuchitikazo kapena kumati Malawi Trends now tikambekoso nkhani zokhuzana ndi Ezekiel Ching'oma mukuziwa kunena kuti mkulu amene anatapidwa ndikoma sitinakupasireni ma update ake ndetiyambe motere anatapidwatu nde kuti no i think 4 days 5 days ago anapezeka kuti amutapa ndauyo anachita kumpitira ku nyumba kwake komweko kukambwandira amwene la tiye chigalimoto chija chi cruiser chijatu wiwiwi wautali mpakana kukafika naye ku chani ku polisi takumanga ndikumangoti ayi mwamanga pa zifukwa zotani kodi iyeyo 4 days tikutayo koto ali m'manja mwa polisi 4 days kufikira lero Kumene kujaku tsopano amene amayankhulira polisi Lael Chimtembo lero watulukaso ndi uthenga kunena kuti ameneyutu kuteko Ezekiel Ching'oma yemwe anali nduna yoyang'anira za chitetezo cha m'dziko kalekalelo mu ulamuliro wa Kongeresi anamangidwa pa mulandu wonena kuti no iyeyu akumuganizira kuti amafuna kuchita za ukamberembere pachizungu amati fraud, ee fraud basi. Ukamberembere kaya amafuna kusokoneza mapepala ena ake chani nkukhotetsa khotetsa zinthu kaya zidali motani komano fraud basi kaya amafuna kubera ndalama kaya kudali kukhotetsa khotetsa chabe eyaa fraud basi ukathyali wake wapaderadera nde ammanga pazifukwa ziti? Zimenezozo komano ndizoti no ma detail eni eni akatuluka ku court kuti no kodi akuti no fraud yakeyo inali yoti no yotani amafuna kuti no uka- ukathyali wakewo amaupanga motani zikatuluka pa court amamfunsa mafunso 4 days ali m'manja mwa polisi panopa ndi zonena kuti lerotu alengeza kuchoka ku polisiko kuti akhala akupita naye pa court lero kuti no akamve mlandu wake formally bwinobwino kuti iwetu nkhani yako ndi yotere yotere yotere ukuyikana ukuyivomera ayi ndikuyikana okay ngati ukuyikana nde kuti no chabwino tikhala tikubweretsa mboni zathu tifeyo akuboma tikazatironso nde kuti akumbali ya chi- ezekiel ching'oma angabwere ndipo loya wake amene akuwayimira ameneyo dzina lake ndi jefferson luwa osati jefferson kadzipatirikayo koma ndi jefferson luwa ameneyo nde kuti mwina kumapemphanso ma belo kuti mtuluseni tu munthu wangayi chani chani aziyankhira pa belo lero mwina tiona amene zingayendere eh, zikachitikanso kumeneko always inuyo mukuziwa kale kuti no kodi kumene mungazive bwinobwino ndi kuti no maupdateo mungamve bwinobwino kuti no nde kumenekoko tidzakhaso nde kuti tikukupatsirani ya ayi tinenetu motere akuti